Cath Chéim an Fhia. Áit álainn is ea Céim an Fhia i seandúthaigh Mhúscraí i gContae Chorcaí thiar. Bearna chúng doimhin tré na cnoic is ea an Céim féin agus an bóthar mór ag gabháil tríd siar ó dheas. Bean a cheap an t-amhrán breá so. Máire Buí Ní Laoghaire, a bhí ina chónaí in aice an Chéime. Cath a tharla san áit, tuairim na bliana míle ocht gcéad agus a fiche dó, nuair a d'éirigh na daoine i gcoinnibh na ndlithe a chuir d'fhiachaibh orthu deachmhaithe a íoc leis an Eaglais Gallda. Cath Chéim an Fhia. Cois abhainn Gleann an Chéime in Uíbh Laoghaire sea bhímse, mar a dtéann an fia san oíche chun síorchodladh sóil, ag machnamh seal liom féinig, ag déanamh mo smaointe, 's ag éisteacht i gcoillte le binnghuth na n-eon. Nuair a chuala an cath ag teacht aniar agus glór na n-each ag teacht le sians, le fuaim an airm do chrith an sliabh is nár bhinn linn a nglór, Thánadar go námhadmhar mar thiocfadh gárda de chonairt nimhe agus cumha mo chroí na sárfhir d'fhágadar gan treoir. Níor fhan fear, bean ná páiste um áitreabh a dtíortha, na gártha goil do bhí acu is na mílte olagón.

Níorbh fhada dúinn go dtáinig lámh láidir inár dtimpeall do scaipeadar ár ndaoine ar gach maoilinn fén gceo. Bhí an Barrach ina bhunbháille acu, Barnett agus Beecher, Hedger agus Sweet is na mílte eile leo, a Rí na bhFeart go leagfadh iad gan clú gan meas gan rath gan rian i dtinte meara i measc na bpian. gan faoiseamh go deo. Agus moladh mór le hÍosa nár dhíolamairne as an dtóir, ach bheith ag déanamh grinn de 's dhá ínsint ar só. Cath Chéim an Fhia. Áit álainn is ea Céim an Fhia i seandúthaigh Mhúscraí i gContae Chorcaí thiar. Bearna chúng doimhin tré na cnoic is ea an Céim féin, agus an bóthar mór ag gabháil tríd siar ó dheas. Bean a cheap an t-amhrán breá so. Máire Buí Ní Laoghaire, a bhí ina chónaí in aice an Chéime. Cath a tharla san áit, tuairim na bliana míle ocht gcéad agus a fiche dó, nuair a d'éirigh na daoine i gcoinnibh na dlithe a chuir d'fhiachaibh orthu deachmhaithe a íoc leis an Eaglais Gallda. Cath Céim an Fhia. Cois abhainn Gleann an Chéime in Uíbh Laoghaire sea bhímse, mar a dtéann an fia san oíche chun síor-chodladh sóil, ag machnamh seal liom féinig, ag déanamh mo smaointe, 's ag éisteacht i gcoilltibh le binnghuth na n-eón. Nuair a chuala an cath ag teacht aniar agus glór na n-each ag teacht le sians le fuaim an airm do chrith an sliabh is nár bhinn linn a nglór,

Níor fada dúinn go dtáinig lámh láidir 'nár dtimpeall do scaipeadar ár ndaoine ar gach maoilinn fén gceo. Bhí an Barrach 'na bhumbáille acu, Barnett agus Beecher, Hedger agus Sweet is na mílte eile leo, a Rí na bhFeart go leagfadh iad gan clú, gan meas, gan rath, gan rian, i dtinte meara i measc na bpian, gan faoiseamh go deo. Agus moladh mór le hÍosa nár dhíolamairne as an dtóir, ach bheith ag déanamh grinn de, 's dhá ínsint ar só.